igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ igbo ịma na anyị na-ekwu maka this struggle enwere ihe m chọrọ ịkọwatụ before m na-aga n'ihu ịma na before federal gọọmenti esi ebe a gawa kenya ha bu one thing in mind to destroy this group that is giving them headache chọrọ ikewa Nigeria ọ ya wụ the essence and then federal gọọmenti ma ama na Nnamdi Kanu is just one man ihe mere Nnamdi Kanu ji kwụrụ IPOB and their members and then ma IPOB at a time wụ um, an organization mechazie ya wụzie a movement ndị mmadụ bịaziri na-akwado na-asupportụ nweta attention they really fought ha mean na inweta Biafra and aka m kwetekwe na Nnamdi Kanu mean inweta Biafra mgbe ihe a bịara megide ndị federal gọọmenti hụ na ijide Nnamdi Kanu dị every tendency na ha nwere ike plant ndị ga-edestroy IPOB within IPOB gbaga ha n'ahụ Nnamdi Kanu nọ na nga and enwe m every believe na ihe Nnamdi Kanu na-ekwu today ọ naghị ekwu ya consciously maka Nnamdi Kanu m ma cannot ordinarily tinye confusion in an organization he suffered to build in an organization ndị mmadụ nwụọrọ and then before Nnamdi Kanu na-agaba nga enwedị mgbe okwu ka okwu gosiri na ya na ndị otu ya na-enwe nsogbu especially the DOS in fact o kwuru na enwe anything merenụ na ndị a ga-ege ntị wụkwa ndị DOS m may play that his broadcast here na any other person na ha wụ ndị oshi na so be careful don't follow them so ana m eche na ndị ahụ ọ na-ekwu sị ihe mee so na ndị a ga-ege ntị wụ IPOB leadership which is DOS so ndị oshi ahụ ọ na-erefer to now geenụ ntị wụ ndị lọya ya anụnwa na ụmụnne ya ha hijackịrị ya ndị ọ ha tụrụ ya nga rotekwenụ na mgbe e jidere maazị Nnamdi Kanu onye nwe an idea na eji ya na Kenya ya akpachie ya wụ nwanne ya nwoke bụ Kanunta Kanu because ọ wụ na Kanunta Kanu revealịrị na eji ya ihe ihe na anyị na-akọ taa ya gidere akọ maazị Nnamdi Kanu agaghị abata Naijiria ya abata abata akpọta lọya ga-edefendụ ya lọya ahụ defendụkwa na win a case nweta ya discharge and acquitted ụmụnne ya chifuo ha kpọtazie ndị a na-akwụgharị m ha na-arụzi ma ọrụ ndị lọya Nnamdị maazị Nnamdị Kanụ ugbu a na-arụ ma ọrụ nwunye Nnamdị Kanụ ha na-arụ ọrụ ụmụ Nnamdị Kanụ ha na-arụ ọrụ ụmụnne Nnamdị Kanụ ha na-arụkwa ọrụ IPOB leadership kịta na ha achọzi ihe ha na-agbara kịtịkịtị wu hijack IPOB leadership o dogo anyị anya na ndị niile a gba Nnamdi okirikiri wu ndị federal gọọmenti kwụrụ ụgwọ because federal gọọmenti has been funding the fall of IPOB ọ wụdụ joke ọ federal gọọmenti create Asari Dokubo ya abịa n'ala Igbo mee gbuchie ndị mmadụ ka e wee blackmail IPOB sị na IPOB wu a terrorist organization na-egbu ndị mmadụ ọkwa dị ya bid ịgbalị maka na ọ dị onye na IPOB gbara mgbọgwụ gbachi ike wee n'ala Igbo niile onye kpọrọ ọnụma nata ihe agwụgwọ ọgụ okorobịa na ibia ọgụ uche ọ wụ na iwe ewe bụrụ gị mebi omume anybody o dono gị anya na ahụ na ihe a wụ agha mgbe ọ na-esu ka ọ na-ebi anyị ga-ekwechiri aga m akpọrọ ụnụ vidiyo ndị kpọrọ onwe ha lọyas shi buru akpa ha kwakọrọ gawa Sokoto ha na-aga celebrate Easter with Maazị Nnamdi Kanu enwe anything dị wrong with that mana I can authoritatively tell you now na na ije ndị a ga ọ wụ mmadụ wetere ego ya ọ wụ ha ji ego akpa ha any day ndị igbo kwụsị iweta ego na-afọndụ ndị lọya na ihe ha na-agbakiri ala ha ga-ala ma ha ma ụmụnne maazị Nnamdi Kanu jebe maazị Nnamdi Kanu abandon la ya ka m ji na-agwa ndị igbo kwụsị na inye ndị a ego otu Nnamdi Kanu debere anyị bụ IPOB and ha nwee leadership and before aka jide ya ọ sị na ihe ọbụla mere na ndị a ga-ege ntị IPOB leadership na onye ọbụla makapụtara then na ha awụ ndị oshi na ya awụ ọnụkwala anụ m that broadcast ngwa leele ndị lọya mmaje na ọrụ ndị lọya ọwụ ikpepụta nwa amadi a mana ha ewereziere ọrụ PA media aide ọ ihe a ha niile na-arụ ka m pleere ụnụ announcement maazị Barrister Nnaemeka Ejiofor o dogo anya na ha ecreate-ụla another Simon Ekpa because they created Simon Ekpa in the first place Simon Ekpa nke eke ekeketo ha createre ya ha ecreate-ụla another one because ha sị na the 100 men na-eche ịbata ga-abata which means ọ wụla another group ọ wụgodị na maazị Nnamdị Kanu prophesy na 2018 na anyị ga-enwe 100 men ọ kwesịghị ekwesị na ọ ga-awụ n'ime IPOB ka a ga-esi họta the 100 men and all the leadership of IPOB ga-ahọta ya ka e nwee ike ịmonitọ ha because these 100 men ọ na-ekwu maka ya na ha họpụtara kedu ndị ga-amonitọ ha maka otu a na-aka ha jikwa bịa sị maazị Nnamdị Kanu na Simon Ekpa ma ekwu ekwu Nnamdị Kanu mee ya endorse today anyị lose more than 5,000 people more than 3,000 ka nọ na nga because of that singular act a kụnyụọna Simon Ekpa ha ebidokwala again ike because they benefit from it ọ ha ka a na-ebu ego because ọrụ ha wụ ka a mara ka a ga-eji wee gbuo IPOB otherwise Nnamdi Kanu ordinarily enwenataghị ike idivide IPOB wụ otu nke ya geenụ ntị ihe Nnaemeka Ejiofor announcement o mere so ọ gwara anyị ugbu a na ekirietugo another 100 men and na ndị mmadụ na-abata so ị hụ na ha dị so desperate ngwa geenụ ya ntị

okay ụnụ anụna ihe o kwuru now so ihe Nnaemeka Ejiofor na-agwa anyị ugbu a na Nnamdi Kanu ekirietugo another parallel IPOB which they will head so ọ sị na na maazị Nnamdi Kanu ekirietugo ya na onye chọọ ya bata so ha ekirietala another group marakwa na mma na etu a ka Simon Ekpa ji nwulite and all through Aloy Ejiofor Aloy Ejimakor sorry na Kanunta Kanu na eh, fine boy ọ ha kirietụrụ simon ekpa akụnyọ so for you to know na that ego project to destroy ipob wụ ndị lawyers na-awụgharị n'ahụ maazị nnamdị kanụ ọrụ ndị a wụ ikpepụta maazị nnamdị kanụ as his lawyer mana because ha hụ na ya as an atm ha nwere ike iji na-akpa ego ha were tụhapụ na nga were nwa amadi a na-enweta o ji dị ha mma lekwenụ nke ọzọ maxwell ihe a wụ ihe ndị lọya maazị nnamdị kanụ ga na crack brain otu ha ga-esi agbapụta maazị Nnamdị Kanụ na-emegharị na show of shame na Sokoto ọ wụgodu na eziri ha ụdị ozi ọ wụ ihe ha ga-apụta na pọblik bịa bịa ma anaụns eche mgbe ọ wụ ozi ha kwesịrị izi IPOB leadership IPOB leadership ndị na-represent maazị Nnamdị Kanụ werezie aka ha họwa the 100 men if at all na enwe enwe need for that 100 men ngwa gekwenụ nke Maxwell Maxwell Okpara na-ekwu content creation ka ha na-eme na Sokoto ndị agbaji ego ole enwere e, e ike iji fọndụ ha to Sokoto enwere ike iji fọndụ ha to Sokoto ụnụ agaghị ebelieve ya so this is the essence of ndị a ji wee kama ha ga-ekpe kpepụta Nnamdị Kanu ha were debe na nga na-agbakiri ala na-eme ha chọrọ ikiri ha chọrọ ka ha debe ya nga ya kirie ya nọ ebe a kirietara ha another group nke dị agakwa n'ala Igbo kịta na

Now, for those of you who think he will die so that to take over the leadership, ọ ha matọrọ Nnamdi Kanu nga, had it been that they don't want to take over the leadership, they would have ha gaara ekpe otu Ifeanyi Ejiofor na Ozekhome si wee kpee nweta wedo ya discharged and acquitted ebe ha na-achọdụ ka ọ nwụọ ka ndị mmadụ take over then i nee anya who is actually taking over IPOB leadership the lawyers because ọ ha awụzi ndị na-achịnụ ha awụzi ndị na-elidinụ ha awụzi ndị na-ekwu ihe Nnamdi Kanu na-ekwu and i lee anya ihe niile ha na-ekwu i lee anya ebe ọ na-aga ebe ọ na-aga wụ to take over the leadership of IPOB now otu esi wee kirieta leadership of IPOB o dona anya na ha agaghị enwetanwu ya ha chọzie ka ha kirieta a parallel group ga-acause kwa another confusion you know ihe anyị na-arịa kemgbe wụ disparate group ha constitutụrụ ịga on social media ihe ha na-acause wụ nuisance ha anaghị ekwu okwu otu e ga-esi agbapụta maazị Nnamdị Kanụ ha anaghị ekwu okwu otu a ga-esi epush weda ndị Biafra struggle enweta ndị Biafra maazị Nnamdị Kanụ pụta legodunụ anya ihe ee Nnaemeka Ejiofor na Maxwell Opara kwuru enwere oge ha jiri kwuo mbọ a na-agba maka Nnamdị ịpụta ma ọ bụ na ha kwesịrị ịnọ in good terms with IPOB leadership assuming na ha bu n'uche ka maazị Nnamdị Kanụ pụta ha kwesịrị ịnọ in very good terms with maazị Nnamdị Kanụ and with eh, ha kwesịrị ịnọ in very good terms with ndị IPOB leadership so that ndị IPOB ndị IPOB na-eput pressure from here ha na-epush pressure from the court they are not interested in the court ihe Maxwell Opara na-ezi anyị wụ akwụkwọ faịlụ ọta akwụkwọ faịlụ ụra nke ha faịlụ na high court gịnị mere right now Nnamdi Kanu enweghị anything to file as defense because Nnamdi Kanu put up defense ịma ha pụta na-emake this show ichere na enwe anything dey happen mgbe ha ichere na enwe ihe na-eme mgbe ha defend Nnamdi Kanu wụ the most celebrated period on social media mgbe e makere noise the most in fact mgbe Ifeanyi Ejiofor na Ozekhome we didn't have it this noisy on social media the only thing any day ha gara court pụta Ifeanyi Ejiofor o nye update and they get update o doo gị anya na ndị a na-aga towards winning gịnị ka anyị na-ahụ during their own time they make so much noise at the end of the day Nnamdi Kanu a tụrụ ya life imprisonment not just life imprisonment Nnamdi Kanu enweghị any defense to even take to high court, this uh, appeal court now IPOB leadership that has remained loyal to Nnamdi Kanu till today wụ ndị ha na-eme attack na ha ebetraygo while ọ hanwa wụ ndị betrayre Igbo bụ Igbo ka anyị hapụkwanụ ịnọ na mmiri ncha abaa anyị anya ka anyị call on for the for the resignation of all Maazị Nnamdi Kanu's legal um, defense team na ndị a na-achọ icreate another unrest n'ala Igbo anyị gbakwa nkịtị ihe mee anyị ugboro abụọ anyị ga-awụ ndị iberibe dịka m ji wee kwuo nke Simon Ekpa mere anyị na mberede anyị ga-asịkwa na nke a na-eme anyị na mberede ndewo